Bhí an aimsir go deas bog ar Inis Gluaire. Bhí na healaí sona sásta ann mar bhí fhios acu go raibh ceann scríbe bainte amach acu agus gur ansan a chaithfidís na trí chéad bliain dheireanach mar ealaí. Ceantar iargúlta ba ea é, ní raibh duine ná deoraí ann agus mar sin níor chuala siad faoi theacht Naomh Pádraig go hÉirinn ná faoin gCríostaíocht a thug sé leis. agus féach anseo an seamróg agus tá Lá Fhéile Pádraig ag teacht go luath chomh maith. Cad tá sé ag féachaint air? Lá amháin tháinig duine dá lucht leanúna Naomh Pádraig go dtí an ceantar. Bhí áit chiúin shuaimhneach uaidh chun a bheith ag paidreoireacht agus roghnaigh sé Inis Gluaire mar thearmann. Thóg sé séipéal beag ann. Agus b'fhéidir go bhfuil an foirgneamh beag é an saghas séipéal in aice leis an abhainn. Lá amháin chonnaic sé ceithre eala gheala bhána amuigh ar an bhfarraige agus cuma seanchaite ortha ach iad fós go hálainn. Níorbh fhada gur chuala sé a gcuid amhránaíochta agus, go deimhin fhéin, chuir a nguth binn daonna iontas an domhain air. Nuair a stop ceol na n-ealaí chuaigh an fear naofa isteach ina shéipéal beag bídeach chun an tAifreann a cheiliúradh. Go gairid ina dhiaidh sin chuala sé fuaim sciathán. Chas sé timpeall ón altóir agus chonaic sé na ceithre eala agus iad ag féachaint go grinn air. A thiarcais! a smaoinigh sé. Tá éin mar phobal agam! Lean sé air ag ceiliúradh an Aifrinn agus nuair a bhuail sé cloigín don Chomaoineach Naofa chuala sé fothram taobh thiar de. Dhún sé a shúile agus scaoil sé osna uaidh. B'fhéidir nach oiriúnach an áit é agus séipéal d'ealaí in aon chor, a dúirt sé leis féin. Go háirithe má bhíonn sin chomh glórach éagnach díoscánach sin. Chas sé timpeall chun ruaig a chur orthu as an séipéal ach baineadh an-phreab as nuair a chonaic sé triúr seanfhear agus seanbhean amháin, an ceathrar ba shine dá bhfaca sé riamh os a chomhair amach. I gcuntas Dé, a dúirt sé, tá cuma an-sean agus an-rocach oraibh agus insígí dom cad a rinne sibh leis na healaí a bhí ansin ó chianaibh. Labhair na seanóirí i nguthanna laga agus d'inis siad a scéal ar fad dó. A leithéid de scéal! Ba dheacair dó é a thuiscint agus é a chreidiúnt. Ach, mar sin féin, chreid sé iad agus liostaigh sé na cúiseanna seo ar a mhéara. Is duine de lucht leanúna Naomh Pádraig mé agus mar sin glacaim leis go bhfuil a leithéid de rud agus míorúiltí ann. Tháinig ceithre eala. Tháinig ceithre eala isteach anseo ó chianaibh. Anois tá ceithre seanóirí os mo chomhair amach agus níl aon rian de na healaí le feiceáil. Tá rud as an ngnáth tar éis tarlú agus níl de mhíniú air ach gur míorúilt é. Bheannaigh an Fear Naofa iad, d'inis sé scéal na Críostaíochta dóibh agus labhair sé leo faoi neamh. Chonaic Clann Lir é ag baint úsáid as a mhéara chun rudaí a liostáil agus chuir sé sin a n-óige féin i gcuimhne dóibh. Bhí fhios acu ansin go raibh an t-anró agus an cruatan thart agus go raibh suaimhneas i ndán dóibh ag deireadh thiar. agus sin é an deireadh agus na ceithre seandaoine